Kalata yochoka kumudzi ku Malawi obwande akuti achimwene ndili nacho chikhulupiriro chonse kuti muli bwino kumeneko zikanakhala si choncho ndiye kuti mzanu uja wapatsidya uja uja munasankha kuno kunyasalande kuno kuti mudzilumikizana naye ndi amene akadatiuza kuti zakusokonekerani mukudyerera mapwevupwevu amene akupangitsani kuti muyiwale nawo kwanu kuno ku nyasalande komabe mudzatipeza tsiku lina tidzadyera limodzi zimene pakadali pano tikudyazi achimwene Ei, pepanitu kalata ikungoyamba ndi milandu yet osakupatsani moni komanso osakambapo za stance academy imene tsopano yatsegulira lolemba lomweli kumeneko achimwene makolo ambiri akuthamangira ndi ana awo kumeneko ndi kumene kuli maphunziro malo abwino a zii aphunzitsi odziwa bwino ntchito yawo ali kumeneko ku Luchenza pachakale panali a stepi paja tingoti mbiri ya stance private schools ndiyabwino kwambiri paliponse pamene pali chikwangwani cha stance private schools akhulupirireni amenewo ndiye madolo a nkhani za maphunziro kunyasalande konse kuno achimwene monga mwa nthawi zonse leronso ndili nazo nkhani zochuluka moti ndikakhala ndimadzifunsa kuti kodi ndiye kuti ndikamba itiiti chifukwa ndiye ee kwathu kuno nkhanizo ndiye sizikukata amwene pakadali pano achimwene simungakhulupirire kuti kafadala akuti wayamba kumayenda ndi anyamata ake achitetezo mabodyguard wamupeza mnzake wina waku Ntonda uku dzina lake Sandi Folo, ameneyo ndi amene akumayenda naye akuti ngati achitetezo akafadala. Ndiyetu Sandi Folo wa ku Ntonda, ee, akumadziperekatu. Sindikudziwa kuti anamizana chani kwenikweni. Akafadala paliponse pamene akumayenda, Sandi Folo mnyamata wadzitho kwambiri oti ndi ine akhoza kungalauza bwinobwino amakhala ali pambuyopo akuti kupereka chitetezo kwa big man akapita kuzigoba kwa Chaferamthengo a Sandi Folo bodyguard wa kafadala akumakhala ali chapoteropo abwanawo ndiye kuti muti uli mchipanda cha jang'ala a Sandi Folo akumakhala ali chapakonapo chingambwe chawo chili pha pha Ndikudziwa achimwene, muzidabwa kuti koma ndiye kuti za body guard izi zikuyenda bwanji? Kaya amwene, inenso kutereku ndaonera pa Kafadala yemweyo kuti kodi izinso ndiye ziti? Ndipamene amandiuza kuti obwande, ndinu munthu otsalira kwambiri. Akuti kuno kwathu aliyense akupanga zimenezi za ma body guard. Panopa akuti ma bwana achita kunena kuti nawonso aliyense akufuna body guard. Tikukamba pano achimwene, mabwanamkubwa a m'mizinda kaya m'mabomamu kaya mabwana a m'makampani ena ndi ena a boma akuti azikhala naye wamfuti pambalipa. Ndikudziwa mukutiseka kuti koma Nyasalande ulemerero ndiye mumaufuna osati sewero. Eish! Achimwene, kunotu zochitika za kuno simungazimvetse. Ndi Nyasalandetu uyu. Koma ndithu nkhani ndi imeneyo mabwanamkubwa onse a m'maboma onse kuno kwathu akuti akhale naye wawo wachitetezo wa mfuti yake m'manja. Akuti chitetezo chawo chimakhala chili pachiopsezo. Mpakana pano sindikutha kukumbukira kuti kodi paja ndi liti limene chitetezo chawo chidakhalapo pachiopsezo lija? Ndimafunsana ndi Namagetsi wangayu kuti kodi Nyasalande wathuyu nchifukwa chani amakonda kuchita zinthu zachilendo? Pakadali pano tili nazo nkhani zikuluzikulu zofunika kuti tigwirane manja tikonze koma simungakhulupilire kuti m'malo mwake tatanganidwa ndi nkhani ngati zoti ayi koma obwana muwapatse body guard. Mmene timachitira zinthu zathu kwathu kuno achimwene Timakhala ngati mwina mwake ndi dziko limene lakhala lili pa nkhondo kwa nthawi yayitali. Timachita ngati mwina mwake ndi dziko limene paliponse poponda mabwana akuluakulu ndiye kuti pali mabomba. Ndiye pakufunika anthu anyamata adzitho adzinka napita kukwafunafuna mabomba amenewo. Kwathu kuno nkhani ya chitetezo cha mabwana akuluakulu timaonjeza. Chitetezo cha mabwasala timakokomeza kwambiri. pamene chitetezo cha anthu wambafe alolida ndiye 0% amwene. Nnafotokoza kale sabata yatha yomweyi achimwene mmene makosana tikuphedwera ndi achifwamba kwathu kuno, mmene matauni ndi mmizinda yathu yasokonekerera pa nkhani za chitetezo. Nnakukambiraninso mmene awo okhudzidwa ndi nkhani za chitetezowa akhalira chete, kukhala ngati anthu sakuchitidwa chifwamba masanasana aliyense akuona. lero ino tikamamva kuti ayitu koma mabwana onsewa am'maboma ndi m'mizinda akhale ndi mabodi gadi awo ndimadabwa kwabasi ife ndi tinzeru tathu topewerati timaona ngati mwina make tiyamba kaye ndi anthu wambafe amene miyoyo yathu ili pachiswe anthu amene timakhala m'makwalalamu m'nyumba zathu ndendende chisa cha sodo akafuna kutimbwandira anyamata achipongwe amangotimbwandira ngati akugwira ziwala pena pake mmene timayikira zinthu zathu mu ndandanda Timakonda kuika mozondotsa achimwene. M'malo mochepetsa chitetezo kwa mabwana akuluakuluwo ndi kuwonjezera chitetezo m'makwalalamu mmene mukuchitika zaupandu zambiri, tikupanga zina zosemphana achimwene. Kwathu kuno timakonda ulemerero kwabasi. Koma tisanafikepoyi, anyamata a Tokha Halayansi paja ankakambaso choncho ulendo wina wake asanalowe. Ayi, ifeyo tikadzalowa, izizi zomaimika mapholisa padzuwa nthawi yaitali, zidzatha zimenezi. dziko muno mulibe nkhondo kuti mpakana tizichita kukokomeza chitetezo cha anthu akuluakulu mm. anali asanauone ulemerero umene kafadala akuona lero lino amwene kungolowa pa mpando chichewa chija kusintha pano akamayenda amwene achitetezo amakhala ali mbwe kumadzifunsanso kuti i abale kodi tili ku nyasalande kapena ku benghazi

Ku Bolero, akumafwambidwa kulandidwa njinga zawo za kabaza ndi achifwamba masanasana, mapholisa onse titawaunjika kulondera munthu mmodzi kapena anthu ena ake ochepa. Lero lino, mapholisa ochepa takhala tikudandaula aja ndi amene tikuti adzilonderanso dzidakwa dzina dzake dza mabwana, adziwaperekeza kokapapira mowa mtaunimu, adzikaimba kumeneko, Bwanji umandisewelesa, bwanji umandisewelesa? Angongole awo akawayandikira kuti awafunse kuti bwana, kodi kathu kaja ndiye mutiponyera liti? Basi wachitetezo wawo wa mfuti adzibwera kudzamugwira wangongole uja kuti, ah, iwe! Get out! Ichitu nchifukwa chake nayenso kafadala akuti mm, nanenso moyo wanga uli pachiopsezo. Nchifukwa chake nayenso wakatenga Sandi Folo, nyamata wa ku Mtonda, wakuda ngati mtsiro. Mu mdima sungamuzindikire yi. Ukhoza umangoona chizirezire. Pena pake amamugwiritsa ndi mano ake. Khungulo ndiye ndi wakuda inde, koma Namalenga anampatsa mano oyera bwino ngati mtombera. Komatu achimwene anga a Dodolido, china n'china, mukanabwera kwanu kuno. Vuto ndiye ndi lomwe lija. Njala, achimwene, ndi imene imatipatsa maganizo. Nyumba ndiye ndi zomwe zija mudatisiyamo zija, ziphotchoziphotcho, moti tikamayang'ana kumwambako tikumakhala anthu ankhawa kwambiri. Ikabwera mvula ndiye kuti tidzipangabe zomwe zija. zomagona choima kanyumba konse kakuchucha osati sewero zovala tumachapirabe khonje amwene sopo ndiye ee panopa sitikukwanitsa zativuta kwabasi mwina kukubwerako zinthu zisinthako mango ayamba ayamba khoko ombe tsopano tikumatha kupulula ndi kuwapanga mphonda tsiku limenelo ndikugona koma funso limakhala loti kodi afika nafe patali mangowa talawirira kuwapulula Timamva kuti kumeneko mukusangalala kwambiri kudya ndalama zanu ndi amayi achilendo akumeneko. Oyimbatu anayimba kuti chilipo chinafuna m'bale mudzatifuna. Katayi ndilekeze pomwepa bwa? Ndamuona body guard wa kafadalayo Sandi Folo panjapa akungoti zungulizunguli, zungulizunguli, ameneyo akhoza ndigwirira bakha wanga uja shuwa sindikumuona bwinobwinoyi ndatha ine wanu kuno kumudzi ku malawi abwande kuda kunyasalande sungamvetse